Tar éis ardú céime ón gCraobh Sinsear B anuraidh, bhí go leor ag Cluain Tarbh le teacht slán óna ngrúpa agus na babhtaí ceathrú ceannais a shroisint. An n-éireodh leo cur lena ruathar chun na babhtaí leathcheannais a shroisint nó an n-éireodh leis na Fianna, a chríochnaigh ar bharr a ngrúpa, cur lena dtréimhse neamhchloíte? Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta. Tá Cluain Tarbh tagtha aníos chuig an bpríomhroinn shinsir i mbliana. Cé go bhfuil traenáil déanta ag Jack McCaffrey le Bóthar na Trá, Cnoc na Cathrach i gcathair na Gaillimhe,

Fianna tráth sna geansaithe buí, ar ndóigh, na geansaithe aitheanta sin. Scamall uaidh in aicsean i gCraobh na gClub. Seo an seans anois ag Brian O'Leary, casann sé isteach, casann sé amach, is O'Leary, buailte go deas aige. Fianna ag teacht arís anois agus slua beag i ndáiríre i láthair. Bheifeá ag súil le níos mó os rud é go mbíonn an oiread sin tacaíochta ag Bleá Cliath ach ní thagann sé sin thríd ag peil na gclub, sin an seans ansin ag Ciarán Reddin. Buailte go deas ag Reddin agus anois dhá chúilín le spáráil ag na Fianna. Caitheann ciceáilte trasna ansin. Cian Delaney. Tá sé faighte anois ag Charlie Meehan, Charlie Meehan, tá sé 40 méadar amach, tá sí sin buailte go gleoite aige. Thar an trasnán an iarracht. Cluain Tarbh ag teacht arís. thuaisceart an chontae, ar ndóigh. An tseilbh fós acu anois, agus coinneoidh siad seilbh. Tá sé faighte ag Charlie Meehan anois arís. Charlie Meehan, bhuel, sin iarracht uaillmhianach. Tá sé amuigh ar thaobh na láimhe deise, buailte go hálainn aige agus sin é an ceathrú scór i ndiaidh a chéile faighte ag Cluain Tarbh anseo. Fianna faoi bhrú ansin. Agus an pas sin beagainín rófhada amach agus an seilbh faighte ar ais ag Cluain Tarbh anseo anois. Jack McCaffrey anois. Buailte ar aghaidh aige, tá sí faighte ag Jack arís, tá a fhios againn cé chomh tábhachtach is atá Jack. Nuair atá sé ag dul in ionsaí meas tú céard air a bhfuil sé ag smaoineamh fós ag Jack. Jack isteach sa gcúl! Haon a cúig gan fhreagra ag Cluain Tarbh agus bearna suntasach osclaithe anseo acu anois. Thug sé an pas, lean sé ar aghaidh, fuair sé an pas ar ais. Ní raibh sé sásta le cúilín, an cúl a bhí uaidh agus an cúl a fuair sé. Bhuel, na Fianna agus iad cráite, cráite Chathair an Rá ag Cluain Tarbh anseo. Ansin buailte ar aghaidh agus seans anseo ar chúl, tá an cúl scóráilte ag Conor Reddin, ag Ciarán Reddin, ba cheart dom a rá, Ciarán Reddin. Gluaiseacht an-deas agus ar deireadh an pas trasna agus lena lámh stiúrtha isteach. Díreach dhá chúilín eatarthu anseo. Cluiche thar a bheith taitneamhach anseo. Tréimhsí máistreachta ag chaon fhoireann. Faoi láthair anois, na Fianna ag déanamh beagáinín níos fearr, b'fhéidir. Ár bhrón ansin is atá sé ag éileamh casadh thart anois go bhfuil an deasóg éigin le críochnú atá ag Brian O'Leary agus an bhearna is lú idir na foirne arís eile. Nach aisteach é. Raidhse scóranna ag Cluain Tarbh is anois na Fianna déanamh an rud céanna isteach go Conor McHugh agus é sin curtha thar an trasnán is anois tá 1-5 scóráilte acusan gan fhreagra. An ceann seo anois ag Cluain Tarbh arís. Charlie Meehan, Charlie Meehan ag tabhairt faoi agus Charlie Meehan ag imirt thar barr inniu do Cluain Tarbh. Ceann sin ciceáilte ard ag Howley agus í buailte go deas aige. Tá siad cothrom arís. Tá an-choimhlint feicthe againn anseo. Ceann amháin idir na foirne. Faoi láthair, na Fianna ag teacht arís. Amach ar an taobh go David Quinn, David Quinn ag tabhairt faoi agus David Quinn á bualadh thar an trasnán. Cluain Tarbh ag teacht arís agus a cá bhfios nach mbeidh am breise ag teastáil chun iad a scaradh óna chéile. Seo é Ciarán Giles anois, Ciarán Giles tomhaiste agus Ciarán Giles cruinn. Isteach sa spás anseo anois. Seo é David Quinn. Conor McHugh amach ar an taobh. Tá sé ag Brian O'Leary, tá Brian O'Leary an-éifeachtach is is é a ghnóthaíonn a lán seilbh seilbh is tá cúilín eile scóráilte ag Brian O'Leary. Trí chúilín atá ann mar sin. Na Fianna ag teacht arís, an ruathar anseo agus beirt ag fanacht. Tá an ceann seo ag David Lacey agus í buailte go pointeáilte ag David Lacey thar an trasnán. Anois an féidir le Cluain Tarbh teacht ar ais? Tá siad ceithre chúilín chun deiridh, ceann seo briste síos is briste síos go fabhrach agus faigheann sé Conor McHugh. Conor McHugh, an mbeidh sé sásta le cúilín? Beidh sé sásta le cúilín mar tuigeann sé anois go bhfuil cúig chúilín idir na foirne. Anois bhfuil cúl ag teastáil ó Chluain Tarbh ag an tráth seo. Tá siad cúig chúilín chun deiridh. Ruathar an-mhaith ansin. Neart úsáidte. Sin an oiread sin ag Conor Rooney. Conor Rooney á bhualadh ard thar an trasnán. Níl tamall an leor acu ag an tráth seo. An-iarracht ag Cluain Tarbh. B'fhéidir an taithí sin atá ag na Fianna ag seasamh leo. Tá sé faighte ag Conor McHugh. Seo é an buachaill, Conor McHugh isteach ansin. Ó! Pas buailte ró-fhada ach dá mbeadh sé sin faighte mar ní raibh aon chúl báire ann. Ar ais go Conor McHugh arís. McHugh ag casadh isteach. McHugh, tríú pas faighte ag Conor McHugh. An t-am seo, cúilín, bhuel sin foighid agus éifeacht taobh le taobh ansin. Agus an fheadóg dheireanach séidte agus tá na Fianna ag dul píosa eile sa gcraobh.